nin waati in na aw minnu b'a la ka 223 chrono tv lagɛ mali kɔnɔ ani mali kɔ kan waleɲumandɔn foli bɛ taa ka ɲɛsin aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma aw mana sɔrɔ diɲɛ fan o fan bi wulada na ko kura an b'an ka jɛmukan kɛnɛ kan dɔnni so n'a fɔra dɔnni so aw b'a dɔn ne b'a dɔn an bɛ wele bila dɔnnibaga lakikaw de ma minnu bɛ caman kalama dɔnni na minnu bɛ se ka adamadenw labɔ fili la dɔnni ko la minnu bɛ se ka adamadenw mako dilan dɔnni ko hukumu kɔnɔna la bi an nana an ka jiri karamɔgɔ adama daw fɛ yen mali kɔnɔ ani mali kɔ kan aw b'a dɔn ne b'a dɔn maa min don a ye wulikajɔ min kɛ adamadenw dɛmɛni la yiri ko hukumu kɔnɔna la dɔnni ko hukumu kɔnɔna la a ma dogo aw si la an bɛna kuma bara ten ko jiri karamɔgɔ adama daw la folikan b'a bolo nin sanga in kɔnɔ ka ɲɛsin aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma a bɛn'o da aw tulo kan an bɛ sɔrɔ ka don an ka jɛmukan kɔnɔ daw i ni ɲatuma nba kɔri baasi t'i la baasi foyi tɛ yen ala tile fila ye alihamdulilayi waati in na folikan ɲuman b'i bolo ka ɲɛsin i kanubagaw bɛɛ lajɛlen an bɛ an lamɛnbagaw fo ka an filɛbagaw bɛɛ fo maa o maa tulo b'an kan na nin waati in na an ka foli b'o ye foli fɔlɔfɔlɔ k'a ta k'a di aw yɛrɛ ma parce que aw min y'aw ka cɛsiriw kɛ ka wulikajɔw kɛ ka adamadenw bɔ u ka degun kɔnɔ parce que an ka bɛna kuma yiri de kan ɔ ni maa min ye yiri kɛ dɔ bɛ bɔ i ka degun na ɔ aw min kɛra o sababu ye an b'aw fo ka dugawu kɛ an ka jamana ye an ka jamana bɛ lahala min na foyi tɛ ala kɛɲɛ ko mana gɛlɛya cogo o cogo a ɲɛdɔnbaga ye ala ye ala k'an ka jamana ɲɛ suma ala k'an ka dugu ɲɛ suma ala k'an ka faamaw bɛn kelen ma ala k'u don da kelen fɛ ala k'u bɔ da kelen fɛ ala sɔnna bi jiri karamɔgɔ adama daw an b'i fɛ yen nɔ anw yɛrɛ donlen so kɔnɔ anw dabala banna kosɛbɛ an ɲɛ b'a la i kɛlen don ka jiri bɔn so kɔnɔna fan bɛɛ la yiri suguya caman bɛ yan bi an bɛ fɛ i ka don ni anw ye bi babu kɔnɔ bi an bɛna fɔlɔ ka kuma jiri jumɛn de kan alihamdulilayi yanni n ka don kuma kɔnɔ n bɛ lamɛnbagaw bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛn la minnu bɔra faso la k'u bɛ taa fɛn ɲini ne balimaw ninnu kan ka fo kosɛbɛ parce que ne bɛna kuma yiri min kan n b'a ɲini u fɛ ni yiri in t'u ka jamana kan u k'u somɔgɔw wele u ka nin yiri in labɛn k'a bila ka taa d'u ma parce que bɛɛ b'a dɔn tile ma jɔ tiɲɛ tɛ tile tɛ jɔ tant que ni tile ma jɔ ne bɛna kuma yiri min kan ni maa o maa y'a kɛ jɔ cogo tɛ gɛrɛsɛgɛ la i y'a faamu ɛɛ a bɛ fɔ nin yiri in de ma ko tile bato yiri tile bato jiri nin de bɛ yɛlɛma tile nɔfɛ tile mana yɛlɛma ka taa fan min fɛ nin yiri in de bɛ yɛlɛma ka taa yen ne balimakɛ maa min na gɛrɛsɛgɛ tunna i na pewu mm. diɲɛ bɛɛ bɛnna kan mhm. ko i tɛ kɛ fɛn ye adama daw bɛna kuma ni yiri na mm, i mm, k'a ta k'a kɛ ni yiri in i bɛ jija maa minnu bɛ jamana janw na olu b'a susu mhm. k'a kɛ mugu ye mhm. k'a bila ka taa di u ka mɔgɔ ma mɛ n'i ye nin mugu don nɔnɔ dɔɔnin na k'a kɛ koliji la tile kɔnɔntɔn de b'i bolo tile kɔnɔntɔn de b'i bolo i b'a ko ko kɔnɔntɔn de kɛ i n'a fɔ tile kɔnɔntɔn ne balimakɛ mana kɛ diɲɛ fɛn o fɛn na ala yɛrɛ bɛ bila i ɲɛfɛ o ko la k'o kɛ ni yiri ma jɔ fiyewu gɛrɛsɛgɛ jɔ cogo t'a la e mɔgɔw ka yiri kɛ sa ne balimakɛ pɛtɛti bɛ fɛn bɛɛ la an ka kuma o kuma an b'a fɔ aw ye pɛtɛti bɛ ala tɔgɔ la pɛtɛti bɛ cɛ bi saba la pɛtɛti bɛ turabu la mɛ pɛtɛti tɛ yiri la Ayiwa. ne balimakɛ Ayiwa. ni maa o maa ye nin yiri in kɛ Unhun. gɛrɛsɛgɛ kama Ɔhɔ. i bɛ gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ Mm. ala sɔnna o ma A tɛ tɛmɛ o kan. i y'a faamu I da o. o kɔ tɛmɛnen kɔ Unhun. maa minnu bɛ yen Ɔhɔ. u n'u ka musow cɛ ka gɛlɛn Mm. ne balimakɛ Ɔhɔ. nin tɛ tulonkɛ yiri dɛ Mm, mm. moriw bɛ nin dɔn kosɛbɛ Ɔhɔ. a bɛ fɔ nin ma ko tile bato yiri Ɔhɔ. moriw ko Ɔhɔ. ko birana nin yɔrɔ in ɲɛfɔ ka ɲɛ ko maa minnu bɛ yen n'olu musow cɛ alihamudulila n bɛ n'u muso tɛ bɛn ka ɲɛ walima wala u n'u muso tɛ bɛn ee kameraman kɔni ne balimakɛ ne balimakɛ kɛlɛ la don o don e n'i ka muso bɔra burusi kɔnɔ dugu la cɛ nana wari sɔrɔ ka muso wɛrɛ ta ka e to yen adama daw lamɛn cɛ in bɛ segin i ma cɛ in nege bi bɔ e la sisan ala ye muso bolila muso e fana nana duguba kɔnɔ ka na duguba kɔnɔ mɔgɔw ye ka ban e cɛ la ne balimakɛ nin lamɛn muso in muso in nege bi bɔ e la sisan i y'a faamu wa nin yiri in tile bi yɛlɛma cogo min na i bɛ ni yiri in kuru wolonfila ɲini mm. tilebato yiri don ka duwawu k'a la mm-hmm. ala ni yiri in ma jɔ ne ka muso a dusukun yɛlɛma k'a di ne ma a fɔra furu de a fɔra furu de dɛ o don n'i ye nin kɛ kanu na parce que fɛn ninnu fɔ kun ye mɔgɔw ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ an m'a lawuli dɔ k'a ta ka taa dɔ tɔɲɔ dɛ i y'a faamu o de ye dɔnni baro gɛlɛn kosɛbɛ ne balimakɛ n'i ye nin kuru wolonfila don daga la k'a ko ala ne muso dusukun ɲɛsin ma yiri ma jɔ fiyewu ne muso dusukun mm, yɛlɛma k'a mm, di ne ma mm, n'i y'a ko tile wolonfila muso in bɛ k'i fɛ i n'a fɔ cɛ fana bɛ se k'a kɛ o cogo la mɛ yiri in bɛ ko tile wolonfila de ne balimakɛ ni maa o maa y'a ko o cogo la mm-hmm. i ka muso aw bɛ bɛn kɛnɛ ma a bɛ k'i fɛ fana i y'a faamu o kɔ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an bɛ taa ni yiriw de ye mm-hmm. a bɛ fɔ nin ma mm-hmm. ko foloko falaka foloko falaka a y'a lajɛ ka ɲɛ dɛ foloko falaka de filɛ nin ye ne balimakɛ ni nin yiri in dɔnna hami tɛ yen ni nin yiri in dɔnna banajugu tɛ yen ni nin yiri in dɔnna fantanyajugu tɛ yen i y'a faamu wa nin ye foloko falaka ye ne balimakɛ foloko falaka bɔ mɛ n'i b'i wolodon dɔn i b'a ko ko fɔlɔ kɛ i wolodon Mm. nin yiri in Ɔhɔ. ni maa o maa ye nin bɔ Mhm. ka don daga la Mm. ka duwawu k'a kan n'i ka ɲɛnamaya tɔgɔ ye Mhm. k'a ko k'a min tile kɔnɔntɔn Mhm. Alahu taala bi sɔn i mana don ko o ko la o ko bɛ ɲɛ i bolo Allahu akbar. parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen Mhm. n'u donna ko o ko la Mhm. a bɛ taa se yɔrɔ dɔ a bɛ tiɲɛ Tiɲɛ don. olu ka yiri de filɛ nin ye i y'a faamu wa? Ɔhɔ. maa dɔw fana bɛ yen Mhm. n'u ye koronifin ye Koronifin. o de filɛ nin Hey. ye ne balimaw Ɔhɔ. ni nin bɛɛ ye gɛrɛsɛgɛ de ye mhm. a y'a lamɛn mhm. an bɛ kuma gɛrɛsɛgɛ de la bi ne balimaw maa dɔw bɛ yen mhm. hali n'i y'a tigi dɛmɛ cogo cogo fo olu yɛrɛ b'a fɔ ko danga de b'u kɔ ne balimakɛ danga t'i kɔ koronifin san walima koronifin bɔ i ka kuru wolonfila bɔ eh. i ka digiɲɛ ɲini i k'a ni digiɲɛ tobi i ka dugaw k'a la digiɲɛ ma jɔ gɛrɛsɛgɛ kana jɔ masaya kana jɔ sɔrɔ kana jɔ ne balimakɛ a ko tile kɔnɔntɔn i y'a faamu o ye koronifin ye ayiwa n'ala taala sɔnna e o ye yiri saba de ye n'ala sɔnna nin sanga in kɔnɔ aw minnu b'a la ka deux cent vingt-trois Chrono TV lajɛ ka foli ta ka ɲɛsin aw kelen la bɛɛ lajɛlen ma n'aw mako bɛ jiri karamɔgɔ Adama Dawu ka nɛgɛjuru siraw la a bɛ se ka ta an ka ja duguma Dawu an ka taa ɛɛ o kɔ tɛmɛnen kɔ parce que n'an ye nin bɛɛ fɔ mɔgɔ ye hali n'an ye daga don ka sigi ko mɔgɔw ka na ta dɔw tɛ na tiɲɛ don temps tɛ dɔw bolo ka na an yɛrɛ ye dɔ labɛn nin ye safunɛ ye ne balimakɛ hali n'i ni siri wolola siri n'i ye nin safunɛ in ko a b'i bila pewu yala o siri yɛrɛ ye saba de ye siri saba de bɛ yen adamaden yɛrɛ ka siri ani ala ka siri ani mɔgɔ jugu ka siri siri ye saba ye ne balimakɛ siri mana kɛ cogo cogo nin safunɛ in den kelen ɲini i k'a ko ko waati de bɛ na fajiri tuma min na dibi ani kɛnɛ faratɔ ka bɔ ɲɔgɔn na mm. n'i ye dugawu kɛ na k'a ko mm-hmm. dibi ni kɛnɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na cogoya min na ala taala b'i ni faantanya fara ka bɔ ɲɔgɔn na ten jagoya eh. i y'a faamu o ye nin de ye n'ala taala sɔnna n'an bɔra yen mm-hmm. maa dɔw bɛ yen mm-hmm. u mana sɔrɔ kɛ cogo cogo sɔrɔ tɛ jɔ u mana sɔrɔ kɛ cogo cogo sɔrɔ tɛ jɔ i b'a f'u ye ko Adama Dawu ko nin ye kɔɔri kɔɔri de ye Ee, ee, a y'a lajɛ ka ɲɛ dɛ Ee, ee, ee, Ne balimakɛ, ee, ee, ee, maa min ka sɔrɔ ti jɔ ɔhɔ, parce que mɔgɔw b'a fɔ nafolo bɛ yɛrɛkɛ mhm, Adama Dawu ko ɔhɔ, nafolo tɛ yɛrɛkɛ o Mm. dunta de ka ca ni sɔrɔta ye tiɲɛ don. ni dunta ka ca ni sɔrɔta ye Mhm, wajibi nafolo tɛ basigi o tiɲɛ ye. n'o tɛ n'i ye kɛmɛ fila bɔ miliyɔn kelen na Mhm, o bi ban wa tiɲɛ don. sɔrɔta de ka dɔgɔ ni maa min ka sɔrɔta ka dɔgɔ nin bi nin i bi taa kɔɔri furabulu camanba bɔ ka na don kolon na k'a susu ka barakante k'a la ne balimakɛ n'i ye i ka kuma laban fɔ kuma laban e. kuma laban ye mun ye e. i e. tilala i ka baro bɛɛ la i tɛna kuma maa fɛ bilen su kɔnɔ i bɛ nin dɔɔni kɛ tasuma na k'i tɛgɛ wusu k'i da Hey. waatinin k'a la Eh. ne balimakɛ nafolo de bɛ na i bɛ nafolo sɔrɔ a tɛ ban Mm. e yɛrɛ bɛna fɔ ko tiɲɛna ko wari tɛ yɛrɛ dɛ ko n tɛ ka wari sɔrɔ de i y'a faamu Ɔhɔ. o ye nin de ye Mm. n'Alahu taala sɔnna nin saga in kɔnɔ hali bi ka foli ta ka ɲɛsin aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma dononkɔrɔ kasila ka bɛn ni kumaw ye kɔrɔ b'a jira aw barika bɛ kuma ninnu na an b'a ɲini aw fɛ a y'a sɛbɛkɔrɔ cari kosɛbɛ ɛɛ n'aw mako bɛ jiri karamɔgɔ Adama Daw ka nɛgɛjuru sira la a y'a ta

paseke fɛn dama dama bɛ yen olu tɛ sɔrɔ ni gɛrɛsɛgɛ tɛ ne balimakɛ maa si tɛ diɲɛ na ko a tigi ye nafolo sɔrɔ ko a ye den san den tɛ yen ni gɛrɛsɛgɛ tɛ ne balimakɛ maa dɔw bɛ bi n'i ko n b'i kɛnɛya i b'i ka diɲɛ hɛrɛ bɛɛ di n ma a bɛ diɲɛ n'o ye mɛ mun bɛ mɔgɔ kisi bana ma gɛrɛsɛgɛ ne balimakɛ maa tɛ kɛnɛya sɔrɔ ni gɛrɛsɛgɛ tɛ den tɛ sɔrɔ ni gɛrɛsɛgɛ tɛ limaniya tɛ sɔrɔ ni gɛrɛsɛgɛ tɛ sigiɲɔgɔn ɲuman k'a sɔrɔ gɛrɛsɛgɛ don an kana tulonkɛ kɛ gɛrɛsɛgɛ la wa fɛn min dun bɛ gɛrɛsɛgɛ lase adamaden ma o ye yiri de ye yiri de ma dɔn n'o tɛ yiri ɲɔgɔn tɛ yen ne balimakɛ e m'a ye hali n'i donna an ka kodɔnnabaw la i bɛn'a ye olu b'a fɔ fɛn dɔw kɛli man ɲi ɔ e delila k'a mɛn dɔ ko ko yiri man ɲi wa yiri de ye fɔlɔfɔlɔ ye ni yiri tɛ yen adamaden tɛ yen mɛ adamaden bɛ yen o yiri bɛ yen an fa Adama nana yiri sɔrɔ yen o de kosɔn an b'a fɔ mɔgɔ ye nafolo baara ye tiɲɛ fɛn bɛɛ ye tiɲɛ nka yiri ɲɔgɔn t'a la i y'a faamu ni e ye nafolo baara kɛ sisan ka miliyɔn tan sɔrɔ an k'a kɛ ka miliyɔn mugan sɔrɔ ni miliyɔn bi naani kunko nana nafolotigiya ma bɔ fɔlɔ dɛ ɔ ni gɛrɛsɛgɛ ɲɛna e mana waa tan sɔrɔ kɛmɛ kunko tɛ na jɔn ko gɛrɛsɛgɛ ko tɛ tiɲɛ ye an ka gɛrɛsɛgɛ furakɛ o la an bɛ min sɔrɔ a b'an bɔ o la an bɛ kunun an yɛrɛ ni mɔgɔ ma kunun yɛrɛ nkalon tigɛ tɛ ban ni mɔgɔ ma kunun yɛrɛ janfaw tɛ ban donc fo an ka kunun an yɛrɛ mm. ka gɛrɛsɛgɛ furakɛ mm. ka sɔrɔ ka baara kɛ n'o tɛ n'an ye yiri bɛɛ fɔ ye n'an ye yiri ko n'aw ma baara kɛ aw tɛ fɛn sɔrɔ dɛ baara de ye fɔlɔ ye a bɛ gɛrɛsɛgɛ furakɛ mm-hmm. aw bɛ min kɛ o bɛ ɲɛ aw bolo i y'a faamu wa nin kuma in de b'an bolo mm-hmm. k'a fɔ an ka abonnew ye mm-hmm. k'a fɔ lamɛnbagaw ye diɲɛ cɛsiriso de ye ne delila k'a fɔ n ko diɲɛ a bɛ ka sɛbɛkɛlaw kamana gan jango maa min bɛ tulonkɛ kɛ tulon tɛ diɲɛ na tugun an ka sɛbɛ kɛ a sera mɔgɔw ka kunun kunfinya banna diɲɛ defolopela mɔgɔ bɛɛ bɛ tiɲɛ ni nkalon dɔn i y'a faamu ni kuma fila fɔra hakilitigi b'a ka tata ta a la tiɲɛ tɛ wa donc an ka cɛsiriw kɛ ka baara kɛ o la ala b'an dɛmɛ an ka ko la an ka ɲɔgɔn sen bila an ka ɲɔgɔn bolo minɛ ka baara kɛ n'o kɛra ala b'an dɛmɛ ala yɛrɛ b'a fɔ a ka kumaw kɔnɔ ko ale mɔgɔ fila mana jɛ kɛ ko ale tɛ kɛ sabanan ye k'o jɛ tiɲɛ k'a fɔ an ka kodɔn an min ko an bɛ kodɔn an ka dɔnni kɛ tiɲɛ kan n'a t'a to fani kaburu kɔnɔ tɛ dɛ i mana mɔgɔw nkalon tigɛ ka mɔgɔw ka wari minɛ i k'a dɔn k'a fɔ laban ta tɛ ne balimakɛ maa o maa bɛ balo tiɲɛ kan hali ni fitinin don a b'i nafa i y'a faamu i ma mɔgɔ caman ye u bɛ bali ka waribaw sɔrɔ waribaw bɛ bali ka tunun foyi t'a kɛ ni hakɛ tɛ hakɛ man ɲi hakɛ man ɲi ala ko n'a ye hali n'i ye taatɔ ye kɔrɔn fɛ n'i ye ɲɛsintɔ ye kɔrɔn fɛ o b'a sɔrɔ i bɛ taa yen mɛ o ka di ala ye ka mɔgɔ ɲɔgɔn dɔ tɔɲɔ a ka hɛrɛ dɔ nɔfɛ an kana tɔɲɔni kɛ an ka baara kɛ tiɲɛ kan kiliyanw fana k'a dɔn ten tɛ fɛn dilan anw fana wulila ka jɔ ka diɲɛ yala ka gɛrɛ dɔɔni sɛbɛ sɛbɛkɛlaw la u y'u kɔnɔ dayɛlɛ k'a fɔ an ye an bɛ jɔnya kɛ yɔrɔ dɔw la an bɛ bonya kɛ yɔrɔ dɔw la diɲɛ yɛrɛ nin de ye donc n'an bɛ fɛn fɛn kɛ an k'a kɛ tiɲɛ kan an k'a kɛ ladiriya kɔnɔ donc n'o kɛra aw min bɛ na anw nɔfɛ aw bɛ lafiya an min b'a kɛ ka d'aw ma an bɛɛ bɛ lafiya o de kun b'an bolo k'a lase an lamɛnbagaw ma ala k'a ɲɛ ka d'a ma ala ka hɛrɛw kɛ san kɔnɔ ka foli ta ka ɲɛsin aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma n'a mako bɛ jiri karamɔgɔ adama daw ka nɛgɛjuru sɔrɔ la a y'a ta an ka ja dugu an b'a fɔ aw k'an bɛn ɲɔgɔn wɛrɛ kɛnɛ kan aw ka jɛmukan kɛnɛ kan dɔnni so merci et à la prochaine